Dia bhur maidin gach éinne! Táimid sa ghluaisteán faoi láthair agus táimid ar an slí go Tet. Tá an-chuid sceitimíní orainn! Tá Richard ag tiomáint, woo! Tá thart ar dhá uair a chloig againn go dtí Tet agus ansin beimid ag déanamh siúlóide agus mar sin de ann. Níl aon rud i dTet seachas. Sléibhte. Sléibhte agus tithe lóistín. So táimid ag fanacht i dteach lóistín anocht agus tugann siad an bricfeasta, an lón agus an dinnéar duit. Níl aon siopa, níl aon áit chun peitreal a fháil faic so tá súil agam go mbeimid

Ní féidir liom an sneachta a chreidiúint, like, bhí fhios agam go mbeadh sé clúdaithe i sneachta ach go fóill just tá sé chomh difriúil do Shkodër, an áit ina rabhamar ansin agus tá sé chomh, chomh aoibhinn, like, níl aon focail, níl aon focail!

Agus féach air seo, fáilte go neamh! Agus seo é ár teach nua, ár seomra den oíche. Cad a ceapann tú, Richard? Spectacular, do you know, ní Corcaigh é. Meh, ní Corcaigh é. Féach air seo, tabharfaidh mé turas daoibh. So seo é an fáiltiú. agus na sléibhte sa chúlra agus seo é an radharc ón teach lóistín agus seo é ár dteach féin agus taispeánfaidh mé an seomra daoibh anois. So yeah, sin é, tá bord agus cathaoir againn agus fáilte abhaile! An radharc ón bhfuinneog. na leapacha, vardrús, agus dar ndóigh tá ár seomra folctha féin againn, ó tá sé beagáinín beag. Tá cith ann agus na rudaí bunúsacha. Agus ansin. Tá an radharc is áille againn anseo dochreidte. Táimid fós ag teacht lóistín anois agus fuaireamar an lón. Dúirt sé go gcaithfeadh sé rud le chéile agus seo é an toradh. Séard atá againn anseo ná torthaí. Sin cáis Sin níos mó cáis, arán le gairleog, níos mó torthaí grilláilte, prátaí agus cáis, an-chuid cáis go bunúsach.
Tá sé go hálainn, tá sé dochreidte. Dochreidte! Ní bhíod le haghaidh an seachtain, I'd say. Ceart go leor, táimid ar siúlóid anois, táimid ag dul chuig eas éigint atá cóngarach do Theth, agus níl mórán ama againn inniu, tá sé, ceapaim go bhfuil sé a dó a chlog cheana féin inniu, so níl an-chuid uaireanta againn, so beidh siúlóid mór againn amárach go dtí an Súil Gorm, sin thart ar sé uair, ach inniu b'fhéidir dhá uair, trí uair, caithfimid siúl.

So, táimid beagáinín caillte. Táimid thart ar uair an chloig as an áit anois agus rinneamar ciorcal mór agus ansin shleamhnaíomar thuas cnoic agus táimid in áit difriúil anois. Níl a fhios agam cá bhfuilimid. So táimid caillte! Táimid caillte! Táimid anseo faoi dheireadh, cúpla uair níos déanaí. D'aimsíomar an eas, tá sé ansin. Ach bhí an siúlóid iomlán go haoibhinn ar fad agus fuaireamar cúpla cara nua chomh maith agus bhí siad níos fearr leis na treoracha ná muid féin. Gan iad ní bheimid anseo in aon chor mar nílimid in ann léarscáil a léamh!

Ceart go leor, táimid beagáinín caillte ar an slí ar ais arís. Tá sé chomh deacair anseo, like, tá léarscáil, fíor-léarscáil uainn. Bhuaileamar le duine áitiúil an-chabhrach agus anois tá fhios againn cá bhfuilimid ag dul, ach tá an droichead saghas dáinséarach. Yeah, ní rabhas chun é sin a thaifead toisc go bhfuil sé ródháinséarach. Táim ciallmhar. Ach tá sé déanta againn, táimid ar an taobh eile! Chríochnaíomar an siúlóid ar aon nós, buíochas le Dia, táimid ar ais agus táimid ag baint trialla as fíon áitiúil. Tá sé saibhir, tá sé go maith.

daoibh ar maidin ó Theth. Táimid anseo lá amháin eile, oíche amháin eile agus ansin beimid ag imeacht amárach agus táimid ag tosú leis an radharc agus le bricfeasta thar barr so taispeánfaidh mé anois daoibh. So tá caife againn agus cáis caoirigh agus sin pancóga darb ainm petulla san Albáinis. Agus sin, ceapaim, subh, fig agus mil. So, táimid socair, nach bhfuil, Richard? Tá Richard fós an-bhreoite, nach bhfuil? Tá a chluas fós an-bhreoite, so tá sé tinn ar maidin. Tá brón orm. Tá brón orm, Richard. Bhuel, tá sé leathuair tar éis a naoi ar maidin agus táimid ar an slí ar ais go Theth. tá sé ar intinn againn dul go dtí an tsúil ghorm, so sin eas eile agus tá loch beag ann agus deirtear nach bhfuil fhios ag éinne cé chomh domhain ina bhfuil an loch sin agus tá sé reoite, like tá sé chomh chomh fuar ach b'fhéidir go dtéanfaimid beirt snámh, cífimid. tá sé fuar ar maidin, tá sé thart ar trí céim

Roimh é sin, bhí gach bóthar mar seo, so ní raibh na gnáthghluaisteáin in ann teacht anseo. Bhí ort bus de shaghas éigint nó gluaisteán mór a thógáil ó Shkodër, ach anois tá siad ag súil le an-chuid níos mó turasóirí ná roimhe seo, so tá siad ag tosú ag tógáil agus tá sé an-shuimiúil. Tá sé dochreidte. Táimid beagnach ag an tsúil gorm anois, táimid ag stopadh i gcomhair caife nó deoch éigint, ceapaim, toisc nach bhfuil mórán áiseanna ag an áit í féin. Táimid déarfainn, naoi gciliméadar isteach. Tá sé aon chiliméadar déag. Táimid deich isteach. Yeah! Agus braitheann sé sin níos lú ná dhá uair. Sin maith go leor toisc go bhfuil an-chuid cnoic agus mar sin de ann. Ach yeah, tá sé aon chiliméadar déag go dtí an tsúil ghorm.

So, seo é. Seo é an tsúil ghorm. Tá sé gorm, cinnte. Ach níl 'fhios agam an mbeimid in ann snámh a dhéanamh, tá sé chomh gaofar, fuar go leor agus cumhachtach chomh maith, so níl 'fhios agam. Ach féachann sé go haoibhinn. So, tá sé chomh chomh fuar ach bheartaigh mé chun léim isteach i gcomhair dhá nóiméad Agus féach ar mo bhróga chomh faiseanta! Bye cailín! Dunc beag. Trí, dó, haon.
Yeah, fuar! Fuar go leor! Bhí sin chomh haoibhinn, léim mé isteach uair amháin eile, bhí sé go hálainn! Ach anois, tá Richard chun rud a dhéanamh nach ndéanfainn féin. Ach tá sé an-chróga so tá sé chun léimt isteach san uisce ón droichead so féach ar seo anois. Oh, táim buartha! Fuck! Ceart go leor, Richard, an bhfuil tú réidh? Tá sé chomh ard, oh Dhia! A trí! A dó! A haon! Woo! Dia daoibh ar maidin arís inniu, maidin álainn eile anseo i dTheth. Bhuel inné, tar éis ár snámh, ag an súil gorm. Bhí orainn siúl thar n-ais arís agus ní raibh mórán le feiceáil nach go raibh feicthe cheana féin, so ní rabhas ag taifeadadh agus ansin nuair a thánamair ar ais bhíos cráite. Bhí Richard ceart go leor mar ritheann sé maratón agus tá sé ag traenáil do triathlon so tá seisean ceart go leor ach do ghnáthdhuine cosúil liom féin bhíos traochta agus cráite so níor tharla mórán tar éis é sin just bhí an dinnéar againn ag an dteach lóistín arís agus ar maidin anois táimid ag fágáil slán do Theth ó tá brón orm mar tá an áit seo chomh haoibhinn chomh ciúin tá tiomáint cuíosach fada againn ar maidin táimid ag tiomáint ar dtús go Durrës tá sé sin taobh thall de Tirana arís so táimid ag dul ó dheas arís agus sin nach mór ceithre uair agus tá mise ag tiomáint ar maidin woohoo so ní bheidh mé ag taifeadadh tar éis é sin beimid ag tiomáint uair go leith eile go Berat. Agus leis sin d'fhágamar slán le Theth. áit iargúlta, rúnda. Bhí sé in am dul ó dheas arís agus taiscéal a dhéanamh ar an gcathair stairiúil darb ainm Berat. Chífidh mé sa chéad áit eile thú.